tikayang'anitsitsa mawu anoti exponential tikadula pakati apa noti pakati such komano tichotse i a l paoneka mawu oti exponent titsala ndi mawu oti exponent so tikamati exponent ndi chani so tiyambepo our business when you talk about exponent consider this one you have 2x raised to the power 3 Ready? Um, this thing here chimene chalembedwa kuti 2x eti that 2x um, chimenechi chimatchedwa kuti it's a base this is our base whereas um, our x here amene iye amatchedwa kuti variable it can be any number or it can be any letter that's our variable it can be y or what it can change it can be any number there pomwe uh, this guy here that 2 in front of x that one imatchedwa kuti coefficient coefficient whereas 3 amene ali pamwambayo eti this one now it is our exponent that's our exponent sometimes it is called index ngati ali mmodzi akakhala ambiri indices kapena kuti power that is why apapa timanena kuti its 2x to the power 3 yeah. so uh, this video uh, ndanena kale kuti tipanga kwambiri focus ma exponential expressions komanso

to the power 3 is equal to 10 this one now is called exponential equation chifukwa cha equal sign yomwe ili apayo now um, ku masamuku kuli malamulo amene amatsatidwa when dealing with the indices kapena kuti ma uh, exponents so let's now see some laws of indices let's now go to our first law tiyeni tipangeni multiply izi tikhala ndi 2

2 power 5 unaona so yani si taphatikiza fuka chani these numbers ndofana na mabase so when you have numbers of the same base we just add the powers as you can see akoko so that's the stuff there so our first law um, tikakhala ndi x uh, should I do, you know, x

times 2 times 2 and times 2 what it means here is that uh, these two will cancel with that one these two canceling with that one that two canceling with that one ndikuti mmwambamu mutsala ndi ma 1 1 okhaokha so 1 times 1 times 1 that's will be 1 and mmusimu mutsala ndi uh, these two ma 2 awiri which is answer ndi 4 so if you write follow into base 2 ikakhala 1 over uh, 2 power 2 now tibwerero yomwe tangoyipanga pamwamba iyi yoti we are dividing numbers of some base so tichotsere ma powers ndikuti apa we are also dividing numbers of some base we just subtract the powers so chimene tipange

zinthu zonse chimodzi apa ndikuti tapanga formulate law yakuti tikakhala ndi number let's say kuti x uh, x raised to the power negative uh, m ndikuti it's the same as 1 over x yo raised to the power m as you can see amene tapangira apa kuchotsa kuchotsa negative it's the same as introducing one as a numerator two pomwe ali pa ndi pomwepa so uh, this one that's our uh, blue eyetu mene mungamapangira amene popo let's now move on to another value uh, pomwepa popanga divide numbers of some base

is the same as that guy amene awawa ndi pachibale imeneyonso ndi law on its own kutanthauza kuti if we have a number which is raised to the power 0 the answer will be 1 so let's say kuti x x amavuta kulemba okay x to the power 0 the answer is 1 this is our law number 2 any number which is raised to the power zero the answer is one or you can punch in pa calculator apo kuti mukalembe 1 million 1 million uh, then to the power zero muone kuti ansa ikupatsani chani still mukaona kuti ansa ikupatsani chani ikupatsani 1 so let's now start counting the laws

uh, rule number 4 so this is rule number 4 tione tsopano uh, rule number 5 let's now move on to rule number 5 on rule number 5 mind you zinthu zizifunika kutsogoloko pasova so tiyendere limodzi you can be um, ngati video muli nayo mokwanu ngati mwapanga rekodi ndikuti mutha kuioneranso n'nokha kuti muzitolere komano much thanks to our sponsor steven for sponsoring these videos komanso mutha kupita ukapanga like

so what's the relationship between 6 amene mukumuona amenepoyo ndi uh, these numbers here chachitika ndi chani eti chachitika ndi chani fili ndi 2 apayi kuti akatipatse 6 awa tingatani eti mwachidziwikire tatayimusa you just multiply the two times three now apapa ndikuti mene ilili apo 2 uh, to the power 3 then raised to the power 2 is the same as kungokalemba 2 power 3 then times 2 yomwe itipatse chani 2 raised to the power 6 that guy there eti imenenso ndi law on its own law yake ndiyoti um, let's say kuti tili ndi x power m then close bracket zinthuzi power n that one is the same as uh, uh, writing x power m then n kungotemo sezimwe ndikuti iyiso iyi ndi rule on its own so that one that's our rule number 5 tatsawa lo namba 5 yetu nimene tidzipangira amene wawa osewala wapanga like our facebook page komanso wapanga subscribe to my YouTube channel let's now move on to uh, lu number 6 uh, consider this one tikhale ndi 4 raised to the power half times 4 raised to the power half tikapanga apply laws of indices number one eti apa we are multiplying numbers of the same base what are we supposed to do with the powers ndikuti we supposed to what we supposed to add the powers ndikuti apa ndi chimodzimodzi olemba kuti um, 4 leads to the power half then plus half

ona kapena ah, pomwe pomwe zomwe- pomwe zilipa tikutayimusa maluti okhaokha ndikuti is the same as luti ya 16 luti ya 16 still answer ndi 4 so you can see kuti um, izizizi ziwiri kuzitayimusa zikutipatsa 4 izinso ziwiri kuzitayimusa zikutipatsanso 4 yomweyo what's the relationship apapa we can conclude that um, folo pawa hafu nchimodzimodzi kulemba uh, root ya folo its the same thing ndikuti hafu ali apayi yakuyimirira chiluti thats the thing apopo mwaona then tione ngati zili zoona tipange chonchi let's apply that law uh, yokhudza ndi multiplication law number 5 tikhale ndi um, 4 power half I mean, sorry 4 power half then raised to the power uh, 3 law number 5 imanena kuti tikamakhala ndi zinthu izi chonchi mapawa zokhaokha wina inside the bracket wina outside the bracket chomwe tipange ndi kuti we just multiply so tingotaimusa mapawa so we have half here times 3 ndiye kuti apa denominator ndi 1 tikazitaimusa zinthuzi ansa ikutipatsa chani ansa ikutipatsa 3 over 2 so 3 over 2 here uh, apa ndiye kuti ndi chimodzimodzi kulemba 4 power

so that's the stuff apapo iyi ndi rule ruleyo ndi yoti um, tikakhala ndi uh, let's say x to the power m over n eri that one is the same as uh, monga ndinanenera kuti n eni wathu akhala luti cham'mwamba nyumiritayo akhala power so here it will be uh, x um, root ya eni edi eh, quantity of that root will be n then raised to the power Ah, em imeneyi ndi rule ndithu rule of indices and I'm labeling that one as a number 6 eyetu ndiye kuti numerator numerator that's our pa- uh, that's our power and the denominator that's our root the magnitude of our root kuti kalori chani rakha kuti ndi let's say kuti ndi um, 81 81 to the power 1 over 4 ndiye kuti imeneyi ndi chimodzimodzi kulemba ah, ah, fourth root ya 81 to the power 1 Eh, so you can do that one muona kuti ikutipatsa chani so kwa amene mungathe kusokoneza kuti power ndi root ndiye kuti pa alphabet paja mukati a b c d paja amanena kuti o p q r s so tikuyamba kupeza power ndikudzapeza root so namba la pamwambayo ikhale power then the next number below ikakhale root so this one for power p amene ali amenepoyo kuyimirira power uh, that's our power and r for root tanthauza kuti namba la mwamba p kenako r so yeah you can use that technique opa usokoneza i think ababa we can now simplifying you can now start simplifying um, exponential expressions tizizipanga simplify tingapanga bwanji let's see our first example let's say atiuza kuti um, simplify simplify the following simplify the following atipatsa 64 over 81 raised to the power half as our first question tingapange bwanji to simplify that one tikangokhala ndi half yo tikumanena kuti imene nchimodzimodzi root so solution of this guy solution just one mahinso ndipo awo ndi kuti ikhala um, uh, 64 over 81 then root nekuti 2 yo that's magnitude of root and 1 that's our power so we cannot put 2 there You know, it's a square square means zinthu zilipo ziwiri ndikuti apa um, apo ndi chimodzimodzi square root ya 16 i mean sorry square root ya 64 over square root ya 81 so square root ya 64 ndi yani that's 8 and square root ya 81 that would be 9 ndikuti apa mwathana nazo amenepo ehetu what if atatipatsa kuti ikhale uh, 64 over 81 then ikhale apa raised to the power half tingapange bwanji mmene mungapangira apapa pali njira ziwiri zomwe mungatsate njira yoyamba um, njira yoyamba ndikuti uh, timakamba za tikakhala ndi negative index chomwe tipange we are going to introduce 1 so tikhala 1 over then 64 over 81 then here our half now now pamene tafika apa ndi kuti tikupanga apply zomwe tapanga pamwambazo kuti ikhale ngati 1 over then square root ya 64 over 81 which is the same as 1 over ndikuti apa ndi square root ya 64 that's 8 and square root ya 81 that's 9 simungasiye iyo as an answer no you have to simplify this one further ndikuti chimene tipange imene nchimodzimodzi kulemba 1 then divide by

ndipo timanena kuti pali njira ziwiri muli ndi um, 64 over 81 then to the power half koma wa negative chimene tipange apapa pochotsa negative n'kungochikonza chomwe chili mkati chapamwamba chibwere pansi so apa idzakhala ngati chani idzakhala ngati 81 over um, uh, 64 then raised to the power half ndikuti negative ali m'mwambayi ndamusintha popanga reverse zinthu numerator kukhala denominator ndi denominator kukhala inayo so apo ngati apa 81 this is uh, 64 and the answer will be root ya 81 square root ya 81 that's um, 9 and square root ya 64 that's 8 which is the same as that guy so pali njira ziwiri

eyetu ndi imene mungamasovere zimenezi let's now move on to uh, another example uh, let's say kuti atipatsa uh, 8 over 27 then this one raised to the power negative uh, 4 over 3 tingapenga bwanji by applying the shortest method yomwe nditasove kachiwirimu apa chimene tipange uh, solution of this guy uh, osataya nthawi timanena kuti pochotsa negative iyi n'kupanga reverse cho uyabwere apo ndiye kuti chomwe tipange apo ikakhala 27 over 8 then raised to the power 4 over 3 ndiye kuti tachotsa power amene apopo now Um, law yomwe tangopanga yomalizirayi timanena kuti this guy will be our power and this guy will be the size of our root that's the size of our root kutanthauza kuti pamene tafika apa chomwe tipange tikapanga cube root

Cube root ya mm, cube root ya 8 the answer is 2 namba ina yake izitimes yokhala katatu the answer will be 8 ndiye kuti imeneyo ndi 2 so here ndiye kuti mbulakiti mu tathana nawo komano panja apa tili ndi chani panja tili ndi 4

uh, solution chimene tipanga apa uh, we need to uh, express zinthuzi kuti zikhale mu base yofanana ndiye 32 sangakhale mbase 4 8 sangakhale mbase 4 komano anthu onsewa awa ali muwa a ndi common base which is 2 ndiye kuti chimene tipange uh, tiyenera kukhala ndi 2 pa 4 po raised to the power 2

so the next thing is to remove the bracket ndiye kuti tikhala ndi 2 raised to the power 2x titangotimes apa mwayikumbukira law imene ija then times the same applies here tikakhala kuti ndi mapawers awiri wina inside the bracket wina outside ndiye kuti apa titimes apa komanso tizatimesanso apa ndiye kuti tikhala ndi 2 raised to the power 3x then wina 2 times negative 1 i mean 3 times negative 1 answer ikakhala negative 3 then here divided by uh, this guy times that one answer ikatipatsa uh, 2 raised to the power uh, 5x ndikuti zatheka now uh, tithame tsopano kuzilemba tsopano individually apa we are multiplying numbers of same base ndiye kuti kumapowers we're going to add at the same time zinthu zonse zili apazi zili pa numerator we are dividing numbers of same base as well ndiye kuti kwinako tizachotsera so it's like 2 raised to the power 2x eti then plus because we are multiplying number of some base ndikuti apa tiyika chani 3x then minus 3 it is important to do uh, put the bracket as it is eh? for kungosiya inchi sometimes eh, akha kuti tikuchotsera imakhala ndi effect ndi ndi bwino kumaika ma- chifukwa pakakhala kuti kuchotsera mukamadzatimesa masaini adzasintha mkatimo so it's good to do like that then here divided by uh, 2 raised to the power 5x now um, apapa ndiye kuti ikhala 2 raised to the power 2x then apo after I remove the bracket izakhala plus 3x

so ngati mungakwanitse kusova njira zonsezo komano next video tizayambira apapa pomasova ma exponential equation apapa we are just simplifying exponential expressions hehe but uh, uh, for this video let me stop here and uh, chomwe ndingapemphe mungosaka ma exercise muyang'ane ndithu onse okhudza ndi expressing